Hakili la ɲɔgɔn ani ɲɔgɔn aw minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati la an ka foli b'aw bɛɛ k'a fɔ bi an wulila ka se Lafiyabugu garabali an wulila ka se olu mɔgɔw de ma bi ka n'u ɲininka komi aw bɛɛ b'a dɔn seli ɲɛkɔrɔla in na sagako cogoyaw la gɛlɛya jumɛn de bɛ sagako la walima kiliyanw bɛ ka bɔ ka na saga san salon ni ɲinan danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ saga piriko la an wulila ka se u ma an bɛna ɲininkali damadɔ ten k'u la an ka jɛ an k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ

mais a mana kɛ cogo o cogo an ka baara de don san kun n'a kun an ka baara de don donc ɲinan piri ma kun salon piri la fɔlɔ voilà gɛlɛya bɛ se ka kɛ mɔgɔw la mais saga fanfɛla la ɲinan piri ma kun salon piri la fɔlɔ kɔrɔ b'a jira k'a fɔ n'an y'a jateminɛ salon mɔgɔw tun bɛ na saga san cogo min na ɲinan mɔgɔw ma bɔ ten o cogo la voilà salon sanni ma jɔ salon depuis ni sunkalo banna selikalo fo ka na se seliba ma sanni ma jɔ bon ɲinan sanni tun bɛ ka kɛ mais avant dernière semaine sanni jɔra ka na se dernière semaine ma a sumayara a ma jɔ pewu mais sanni sumayara quoi sinon ɲinan gɛlɛya ma kun salon gɛlɛya la fɔlɔ welewelekan jumɛn de b'e bolo k'a lase kiliyanw ma sagasannaw k'i Voilà bon kuma min bɛ ne bolo k'a lase sagasannaw ma dɔrɔn i bɛ se ka mun san dɔrɔn i b'o san parce que gɛlɛyaba bɛ an yɛrɛ kan baara in na a gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye sanni kɛcogoya kɔ an b'a sɔrɔ gɛlɛya la burusi kɔnɔ donc dɔw hakilina na o b'a sɔrɔ wagati min na seli tɛ yen foyi tɛ yen o piri ni seli ta ka kɛ kelen an yɛrɛ ka kiliyanya caman bɛ tiɲɛ seli ɲɛkɔrɔla de la parce que burusi kɔnɔ a bɛ yɛlɛ donc an kɔni bɛ ladilikan min fɔ bɛɛ ye dɔrɔn i bɛ se ka mun san i b'o lajɛ i ka wari bɛ mun sɔrɔ i b'o san sinon wagati in na an yɛrɛ t'a sɔrɔ nɔgɔya la i n'a fɔ wagati tɔw la an b'a sɔrɔ cogo min donc o bɛ cogo min na an b'a san kiliyanw de kama i y'a faamuya donc a mana gɛlɛya cogo o cogo an b'a san par exemple n'i m'a san sisan n'i ka kiliyan nana a mana gɛlɛya cogo o cogo ni fɛn t'e bolo jagoya a bɛ dɔ san mɔgɔ wɛrɛ bolo donc o de y'a to n'an taara burusi kɔnɔ an b'a a kɛ cogo bɛɛ la a se ka dɔ san donc o dɔrɔn de don i bɛ se ka min san dɔrɔn i b'o san parce que an yɛrɛ bɛ taa sugu la dɔ bɛ tan san dɔ bɛ mugan san dɔ bɛ bi duuru san dɔw yɛrɛ bɛ kɛmɛ san donc i fanga ye min ye dɔrɔn voilà parce que an yɛrɛ ŋaniya ye hali ni kiliyanw waa tan tan de b'u bolo an ŋaniya ye k'a sɔrɔ o duguma k'a d'u ma donc gɛlɛya n'a na cogo don gɛlɛya bɛ kiliyanw kan cogo min a b'an yɛrɛ kan ten donc an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ ye ala ka saga wari nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen olu b'a faga cogo min an yɛrɛ b'a faga ten ala ka seli ɲuman b'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya la ala ka san caman yira an na ala ka nɔgɔya don an ka baara bɛɛ lajɛlen na

o yɛrɛ de ye saga gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye a filanan ye mun ye ni seli sera bɛɛ de bɛ don saga feere la quoi i y'a faamuya wari bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kun a bɛ don saga feere la bon fɛn fɛn n'a sanbaga cayara dɔrɔn jagoya yɛrɛ don a bɛ gɛlɛya a b'a sanbagaw tɔɔrɔ quoi bon waritigiw yɛrɛ bɛ sa ni selicinin tɛmɛna dɔrɔn i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ saga caman de san ka bila embouche la seli la u b'a labɔ o bɛɛ de bɛ saga gɛlɛya o de bɛ na ni saga manque ni a gɛlɛya nin bɛɛ ye quoi i y'a faamu ani insécurité mun bɛ yen bon fɔlɔ i bɛ t'a sɔrɔ saga bɛ an fɛ surtout kadɔ jamana na bandiagara jamana na bon sisan déplacement kɛra caman ye bagan feere ka bagan b'u bolo o de nana ni saga gɛlɛya yɛrɛ ye mali la yan sisan i y'a faamu parce que an ka saga plupart bɛ bɔ suraka jamana kan sa nara yan fanfɛla nin na an bɛ taa saga ta yen

bon weleweleda kan min bɛ min bɛ se k'an arranger dɔɔni o ye insécurité ko na ani saga balo parce que ni saga balo nɔgɔyara min bɛ saga mara o b'a feere nɔgɔya la min b'a san fana o b'a san nɔgɔya la o bɛna feere nɔgɔya bon fait que fana sisan n'a bɛ taa saga san f'a ka wari bila orange money na ka sɔrɔ ka taa ta o frais bɛɛ de bɛ da wari kan ka taa wari labɔ i tɛ se ka voyager ni wari attaque ka ca sufɛlaw fɛ insécurité ani bagan balo o de ye saga ni misi gɛlɛya mali la yan kosɛbɛ kosɛbɛ quoi an yɛrɛ ka faamuya la quoi
na i bɛ se ka jumɛn de fɔ kiliyanw ka fanfɛla la bon kiliyanw ka faamu dɔrɔn k'a fɔ an minnu bɛ saga feere an tɛ k'a gɛlɛya quoi an yɛrɛ b'a san gɛlɛya la an mana saga san n'i ye saga san ka na n'i ye fitini sɔrɔ i b'a feere bon e ka saga san waa mugan kiliyan k'a fɔ waa tan ni segin yɔrɔ a tɛ se ka feere o de bɛ na n'a gɛlɛya u b'a fɔ ko an bɛ ka sagaw gɛlɛya an bɛ ka sagaw gɛlɛya an yɛrɛ bɛ taa san an t'a mara i y'a faamu

An bɛ sagaw fana ta ka na fana sagaw fana an b'u sɔrɔ gɛlɛya la san wari ka gɛlɛn a transport ka gɛlɛn mais a bɛɛ da ye baloko in de ye a sinsinlen bɛ baloko in de kan parce que a ka ca san saba ye baloko in ma jigin samiya o samiya tɛ balo kɔni dɔ de bɛ fara dɔ tɛ bɔ a la bin dun bin tɛ se ka bagan balo ko aliment bétail o ye gɛlɛya fɔlɔ ye mun b'a la ɲinan ani san tɔw la E bɛ se k'a fɔ danfara jumɛn de b'u cɛ? Saga ko kɔnɔna na ɲinan ani san tɔw la, saga min bɛ ɲinan an hakili la a tɛ salo mais a ka gɛlɛn, ɲinan saga ka gɛlɛn ni salo ta ye, a ka ca ni salo ta ye mais a ka gɛlɛn ni salo ta ye. Sanni feere kɔnɔna la aw ni kiliyanw cɛla bɛ cogo di walima ɲɔgɔn sama-sama b'a la? Bon ɲɔgɔn sama-sama tɛ se ka b'a la parce que Kiliyan mun nan'i fɛ a b'a lajɛ pour que a bɛ moins cher sɔrɔ n'i ma fɛn mun sɔrɔ mun na i tɛ se k'a feere kiliyan ma o la ni kɔni an tɛ an tɛ juru kɔni sama n'an ye fitinin sɔrɔ mun na an b'a feere parce que a ka feere a ka fisa a ka to an kun parce que a balo man nɔgɔ bagan n'a ye semaine kelen b'i bolo dɔrɔn hali n'i y'a feere cogo o cogo i tɛ nafa sɔrɔ a la nafa i k'a feere joona. Welewelekan jumɛn de b'i bolo k'a lase faamaw ma.
bon welewelekan mun bɛ n bolo k'a lase faamaw ma moi je crois faamaw nɔ tɛ o ye an yɛrɛ nɔ de don sinon faamaw nɔ tɛ o population nɔ de don commerçantw parce que faamaw bi balo da jigin toujours a bi fɔ tele la a bi di commerçantw ma bon prix la mais commerçantw b'a gɛlɛya k'a di an ma donc i b'a lɔn faamaw nɔ tɛ o ye an yɛrɛ nɔ de don la donc fo ala de ka hinɛ an na an ka ala ka ala ka comment dire samiya ɲuman sɔrɔ an ye samiya ɲuman sɔrɔ a bɛ a bɛ tɛmɛ o a da bɛ jigin o ye diyagoya n'an ka laɲini ta ye bɛɛ ka se ka layiya sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn i ma degun parce que an bɛɛ denbatigi de kuncɛ kuma na i bɛ se ka foli jumɛn de b'i bolo bon kuma kuncɛ kuma na ne b'aw fo kosɛbɛ ala k'aw ka baara yiriwa k'an bɛɛ lajɛlen sɔn sini kɛnɛya la ani labanko ɲuman ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye ani afiriki jamana bɛɛ lajɛlen ala ka sabali di an bɛɛ ma foyi tɛ tɛmɛ sabali kɔ an sabalila degun bɛɛ bɛ tɛmɛ a bɛɛ bɛ an de bolo n'an sabalila dɔrɔn degun bɛ tɛmɛ ala ka se di an ka faamaw ma merci ne tɔgɔ ye bokari danbɛlɛ ne bɛ lafiyabugu garabali la tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye anw fana bɛ dakuru ɲɛ kelen minnu dɔ dɔn an bɛ fɛ ka o jira jama na diɲɛ bɛ taabolo min kan bi mɔgɔw b'a yira a ye ni hakili de ye ka baara kɛ n'a ye ni hakili ye gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen fɛnw ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ don hali an bɛ hukumu min kɔnɔ bi n'i y'u ye bi u bɛ ka gɛlɛya in de ɲɛɲini pour que ka se ka gɛlɛya in dan dɔ a la u bɛ ni taabolo min b'a la o ko aw yɛrɛ bɔra ka na sa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ taabolo la an ɲɛ bɛ sagaw la mɔgɔw kɔni b'a la ko bagan ka gɛlɛn bagan ka gɛlɛn min bɛ na ni waa tan duuru ye o b'a fɔ ko waa tan duuru bagan tɛ yen o waa tan ni seegin waa tan ni wolonwula waa mugan waa bi saba bɛɛ k'a bila i kun na a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw kana gɛlɛya ni degun fara ɲɔgɔn kan an degunnen de don n'an degunna nin degun ye a bɛ kɔmɛrisi bɛɛ bolo saga feerela dama tɛ hali jɛgɛ feerela a bɛ y'a la hali luwanze don dɔ la ne bɛ so sara waa saba don dɔ la u bɛna f'i ye k'a kɛra waa saba ni kɛmɛ duuru ye bon o ye degun de ye o ni gɛlɛya tɛ kelen ye an bɛ min ɲini an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana in bɔ bolo la o de ye ne ka laɲini ye n bɛ min fɔ aw minnu y'aw sen ta ka bɔ aw kɔrɔ ka na garabali la vraiment a diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka san caman yira an na san min tɛ ɲinan an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa nin de kɔni ye jamana kibaruya ye dɛ nin de ka d'anw ye fana a ni ce ni baraji salam ne tɔgɔ ye abudulayi ayidara an kɔni an bɛ an bɛ saga feere an bɛ misi feere n b'a fɔ ma an bɛ bosoniw fana kɛ tiɲɛ na ɲinan ka ɲinan ka gɛlɛn ni salon ye quoi a fɔ ɲinan ka gɛlɛn ni salon ye parce que bagan balo ka gɛlɛn o de bɛ ka bagan gɛlɛya

e yɛrɛ bolo ɲinan ta ni salon ta la bon ɲinan ta ni salon diferansi ba b'a la salon ko i tun bɛ saga minnu sɔrɔ waa mugan na i b'olu sɔrɔ fo waa bi saba ni duuru walima waa bi naani na diferansi de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan ta da ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ welewelekan jumɛn b'i bolo k'a fɔ sagatigiw ye welewelekan mun bɛ yen nɔ paseke sagatigiw fana ni b'a la k'olu fana nɔ tɛ paseke saga balo da ka gɛlɛn fana bon dieu merci ne kɔni ye n ta sɔrɔ ni condition ye ne ta nɔgɔyara dɔɔni parce que ne yɛrɛ ye ekɔliden ɲɔgɔn dɔ ye nin ye donc maintenant ne ye n ta sɔrɔ sira ninnu fɛ mais an bɛ welewelemada min kɛ o ye k'a fɔ gouvernement de ye pour que ko balo balow da ka gɛlɛn dɔɔni o tun bɛ tourteau tourteau minnu sɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ sisan o bɛ sɔrɔ fo waa kelen ni kɛmɛ duuru walima waa fila ni kɛmɛ fila ce qui fait que donc maintenant k'olu fana ka prix da gɛlɛyara dɔɔni quoi donc saga balo la fɛn fɛn bɛ yen O bɛɛ lajɛlen ko ko balo de da gɛlɛyara donc ni balo da gɛlɛyara wajibi ye donc maintenant o dɔ bɛ fara saga sɔngɔ kan bon ani saga donni fana ni Bamakɔ fana ko a condition ninnu gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ce qui fait que o bɛɛ ye saga da gɛlɛya ɲinan kosɛbɛ kosɛbɛ ko kɔni b'an fɛ k'a fɔ o la dɔrɔn gouvernement ka essayer ka prix revoir bagan balo bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bagantigi minnu fana bɛ na n'a ye o ka essayer donc maintenant ka ko nɔgɔya cogo na pour que bɛɛ bɛ se ka i ta nin sɔrɔ an ka seli kɛ nisɔndiya kɔnɔ quoi o kɔni de bɛ ne bolo k'a lase gouvernement ni saga feerelaw ma quoi

Bon vraiment gɛlɛya min b'a kɔnɔ a ka ca sabu clients yɛrɛ bɛ na caman b'a fɔ a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ misi gɛlɛyara ɲinɛ fana ka dama tɛmɛ kojugu a ma a gɛlɛyara ka tɛmɛ san tɔw ta kan parce que san tɔw la an b'a ye waa bi naani bi naani duuru waa bi duuru a bɛ misi sɔrɔ mais ɲinɛ a misi ka dɔgɔ ya o bɛ dépend bagan yɛrɛ sɔrɔ cogo la
Maintenant, welewelekan jumɛn de b'e bolo, walasa nɔgɔya ka se ka don kow la. E bɛ se ka welewelekan jumɛn de fɔ? Welewelekan min bɛ ne bolo, en tant que bagan balo ma nɔgɔya. A ka gɛlɛn ko bagan ka jigin. En tant que bagan balo ma nɔgɔya. Bagan jigili ko kuma t'a la. Parce que bagan fasalen mɔgɔ si t'a fɛ. Yeah, bon bagan dun bagan falen ka di mɔgɔw ye mais bagan bɛ fa jumɛn na bagan bɛ ka balo posi kɔnɔna la donc vraiment a ka gɛlɛn ko a nɔgɔyara quoi o nɔgɔya ka gɛlɛn quoi bon ni bagan balo nɔgɔyara bien sûr que ni a dumuni sɔrɔla ka nɔgɔya kɔnɔ bagan bɛ nɔgɔya hali burusi kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tilema na binw ma bɔ kosɛbɛ k'a fɔ baganw bɛ bin min dun ko ka se bon bagan falen fo a ka balo kɔɔrikolo ani bu la bon kɔɔrikolo prix bɛɛ b'a dɔn kɔɔrikolo bɛ sanfɛ i y'a ye o de y'a gɛlɛya a nasira ka ca quoi
ne ko bi a ni kiliyanw cɛla bɛ cogo di sanni feere la a bɛ ka ɲɔgɔn faamuya bon an ni caman bɛ ɲɔgɔn faamu an ni caman tɛ ɲɔgɔn faamu parce que la dɔw bɛ na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wolonwula jɛlen bɛ layiya la u b'a fɔ yɛrɛ la ko layiya misi la mɔgɔ wolonwula bon i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wolonwula la bɛɛ kɛlen bɛ ka waa tan tan bɔ waa tan tan o ye waa bi wolonwula ye bon n'a fɔra ko e ka waa bi wolonwula misi san ko ka tila a depansi a fagali n'a fɛn ninnu a ka gɛlɛn u bɛ na caman bɛna prix ta après u bɛ segin ka taa k'u bɛ taa fɔ jama ye mais quand même dɔɔni bɛ ka san mais quand même an hakili bɛ sanni na cogo min na i n'a fɔ san tɔw a tɛ ka se o yɔrɔ ma quoi bagan gɛlɛyara parce que minnu tun bɛ feere waa bi wolonwula ani sisan fɔlɔ minnu tun bɛ feere waa bi wolonwula sisan ni olu yɛrɛ la olu de waa kɛmɛ ni waa bi kɔnɔntɔn donc a ka gɛlɛn dɔɔni quoi kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka Bon kuma kuncɛ na ne kɔni bɛ se ka fɔ wele wa min bɛ yen bon an ka jamana kɔni kɔnɔ fɔlɔ kɔni an kɔni tun tɛ nin dɔn baganko la i y'a faamu bon an bɛ se ka fɔ ka mun fɔ kɔni bagan balo ka se ka jigin bagan ka se ka dumuni sɔrɔ bon fɔlɔ bagan balo tun ka nɔgɔ mais bi bi in na bagan balo gɛlɛyara fo ka dama tɛ i t'a sɔrɔ prix sugu dɔw la yan n'i taara burusi kɔnɔ i t'a sɔrɔ yɛrɛ mais n'o fɔra dɔw ye a bɛ bonya hakili ma ya parce que bɛɛ b'a cɛ ka i ɲɛsin yan de kan ko parce que i bɛ wari sɔrɔ a la k'a sɔrɔ n'i nana yan fana i bɛn'a sɔrɔ non bon ne kɔni bɛ welekan min fɔ dɔrɔn bagan balo ka se ka nɔgɔya bɛɛ k'i sagonata sɔrɔ bagan balo san o san an b'a kule la bagan balo de ka gɛlɛn bagan dun tɛ fa ni kɔɔrikolo ni tourteau ko nin de ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ bon binjalan tɛ misi fa bin jalan k'a fɔ bagan bɛ n bolo burusi kɔnɔ kungo kɔnɔ yen nɔ k'a bɛ bin jalan dɔrɔn dun a bin jalan dɔrɔn dun a t'a fa n'i ye bagan falen fɛn cogo o cogo a fara pɔsi kɔnɔna la ɔ n'a fa n'a balola pɔsi kɔnɔna la yɔrɔ o feeretɔ o ka gɛlɛn dɛ mais an bɛ dugawu de kɛ ala k'a nɔgɔya ni ce an ka ɲininkali amina rabi ala merci beaucoup aw yɛrɛ ni ce aw ka baara la